ee ee ni ne yiriyara ye ne yiriyara sadiri n b'a fɛ k'a f'i ye diɲɛ mɔgɔw fari bɛ ka faga dɔnni na dɔnni na mɔgɔw bɛ ka siga dɔnni na mɛ n bɛ kuma kelen f'u ye ne lalabi ye fantanden de ye walayi wili bali ne lalabi min bɛ ka kuma ta su in na ne ye fantanden tɛgɛjɛ ye ka wolo lanpan tɛ dɛ ne wolola fitinɛ daga de la ka mɔ fitinɛ daga la muso furu ka sɔrɔ fitinɛ daga de bɛ mɛnɛ n fɛ mɛ ne ye kodɔnnaden ye o ye cɛ k'a fɔ mɔgɔ ɲɛna dɔrɔn ko in bɛɛ ko kelen ye kuwa dɔnni ye tiɲɛ mɛ an ka jigi ɲini kuwa jigi de ka ɲi adamadenw tɛ ka jigi ɲini bilen kuwa adamadenw bolola sa an bɛ plan yɛrɛ de kɛ ala la sadiri plan tɛ se ka kɛ ala la kuma tɛ plan tɛ kɛ mɔgɔninfin na kuma tɛ ala ma sadiri bɛɛ k'i jija ka mɔgɔ kelen ɲini ka tugu o la k'o minɛ

a kɔrɔ ye lala ni a b'i den labi n bɛ ka kɛ dɔnnibaa ye bi dɔnnibaa min i ka dɔnni b'i bolo dɔnni hakika don i ma da yɛlɛ i ba n'i fa ka dɔnni b'i bolo i ma da yɛlɛ i fa ka dɔnni b'i bolo i ma da yɛlɛ i karamɔgɔ ka dɔnni b'i bolo i ma da yɛlɛ i jɛɲɔgɔn dɔ ye dɔ d'i ma o fana na i ma da yɛlɛ lala ni a b'i den mori kamalen ka kan ka mun kɛ walasa i ka se ka da yɛlɛ a b'i ko ni dilankɔrɔ de ye

sirikɛ ala k'an dɛmɛ i b'a fɔ moriw ɲɛna ni somaw maa minnu bɛ ni dugawu jaabi t'u bolo n'u b'a fɛ u ka da yɛlɛ u ka fɛn sɔrɔ k'u ka zɛngɛnɛ ɲini ka zɛngɛnɛ zɛngɛnɛ kelen kelen zɛngɛnɛ e m'a y'an ka mori cɛkɔrɔbaw i bɔla ka ɲaro karamɔgɔ tɔgɔ fɔ sisan ɲaro karamɔgɔ y'a si bɛɛ kɛ wurudi la ni zɛngɛnɛ kɔlɔsi de ye a y'a si bɛɛ kɛ ka wurudi kɛ ni zɛngɛnɛ kɔlɔsi ye a ma sa segu bɛɛ sɔnna mɔgɔ min ka maaɲumanya ma segu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka sɔn maa min ka maaɲumanya ma ko ala teri don o ye ɲaro karamɔgɔ di donc ni dugawu jaabi t'i bolo i b'i jija ka taa zɛngɛnɛ la i bɛ zɛngɛnɛ zɛngɛnɛ ju jɔlen filɛ i bɛ gɛrɛ zɛngɛnɛ na i bɛ zɛngɛnɛ ŋɔni tigɛ i si hakɛ zɛngɛnɛ ŋɔni hakɛ i b'a tigɛ n'i y'a tigɛ i bɛn'a don kolon kɔnɔ i b'a foroki n'i y'a foroki dɔrɔn i bɛ nɔnɔ kɛnɛ ɲini ka k'a la i b'a da i da la i bɛ nɔnɔ kɛnɛ k'a la n'i ye nɔnɔ kɛnɛ k'a la i b'a ni nɔnɔ kɛnɛ ɲagami ɲɔgɔn i b'a sɛnsɛn i bɛ dɔ da i da la i b'a min i bɛ dɔ kɛ k'i ko fo ka t'i sa n'i hadamaden danga cogo min a b'a minɛ n'i dugawu kɛ hadamaden cogo a bɛ ten Berete e sibike ko hali mɔgɔw bɛ ne to dɔnkɛ la ka dugawu minɛ ne ye ni ko tɔrɔda ni dugawu n ka bɛ taa min ala sɔnna basaro ni yɛrɛ sera a b'an kɔri parce an b'a kan dɔn ko la a b'i den la yiri halisa a furakɛli sira kan bana dɔw bɛ yen a bɛ sɔrɔ kungo yɛrɛ de kɔnɔ yiriw la i bɛna a sɔrɔ dɔw b'u to sɛnɛkɛ sen fɛ bana in b'u sɔrɔ o tɛ farikolola bana ye mais i bɛna a sɔrɔ u bɛ kɛ kunnafɛnna bana ye nka peut-être yiri de bi o b'a sɔrɔ kungo kɔni de kɔnɔ mais i b'a sɔrɔ a fura bɛ sirali bɛ gɛlɛya dɔw b'a fɔ ko donsobana don dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko donsobana tɛ kungo yiri bɛɛ bɛ siran yiri min ɲɛ o ye cangara de ye famille bana ye dɔw bɛ yen i bɛna a sɔrɔ u faw ye donso ye u mɔkɛw ye donso ye olu ka banaw bɛna bɔ u fɛ n y'a ka dɔw ye banabaatɔ de dun mɔgɔ bɛɛ bɛ kɛ banabaatɔ ye yiri bɛ yen min bɛ se k'o bana kɛlɛ wa k'a kɛlɛ ka bɔ i cangara tɛ sa kelen kelen i b'a fɔ k'a ka cangara ni nɛrɛ sina ɲini wa nɛrɛ sina mhm. k'a ka nɛrɛ sina ɲini k'a fara cangara kan mhm. n'i ye nɛrɛ sina fara cangara kan hali n'a sɔrɔ i buru yɔrɔ avant que an bɛ buruju yɛrɛ turabu ni fɛn na an tun bɛ buruju yɛrɛ n'o yiri de ye mɔgɔ minnu bɛ yen n'u bɔkolo ma ɲi i b'a fɔ danga de b'u ka famille la ɲama de b'u ka famille la mhm. i b'a fɔ k'a ka cangara ni nɛrɛ sina ɲini dɔrɔn k'i ko n'a ye n'a y'a fara ɲɔgɔn kan a y'a kuru hakɛ o hakɛ sɔrɔ a k'i jija ka ko siɲɛ wolonwula jɔyɔrɔ kelen walima siɲɛ wolonwula tile wolonwula sibirikɛ o o banajugu kelen min bɛ famille kɔnɔ a bɛ bɔ yen pewu. non taa ni ka segin tɛ a bɛ misali i n'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ ni jabɛti b'u la ni héritier don jabɛti bɛ mɔgɔ dɔ la héritier don e k'a fɔ a ye k'a ka suruku ntɔmɔnɔ ni sokɔnɔ ntɔmɔnɔ k'a k'a fila furaw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a k'a ta a b'a bɔ a joli la pewu pewu n terikɛ dɔ yɛrɛ bɛ ka n lamɛn su in na n y'a k'ale la sisan hali n'i ye den wolo o tɛ kɛ jabɛtitɔ ye. han non non non non non a tɛ kɛ jabɛtitɔ ye sefika a tɛ kɛ jabɛtitɔ ye a tɛ k'a ye Berete hakilila miniti bi saba dafara ah, nin ye fura kan an bɛ na sisan nin wagati in na an bɛ na fɛn min ye mhm. eh, émission spéciale dɔ kan mhm. o ye garisɛgɛ ko mhm. garisɛgɛ togo ta fan fɛ unhun ka garisɛgɛ n poo di mɔgɔw ma unhun garisɛgɛ n poo unhun parce que n y'a san kalaman de ye quoi unhun garisɛgɛ n poo unhun k'o di hadamaden ma unhun f'a ka fɔ ko wari yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ de bolo unhun garisɛgɛ yɛrɛ yɛrɛ bɛ karisa la unhun parce que i ye différence dɔw fɔ unhun garisɛgɛ nafolo kan waritigi nafolotigiya ni olu tɛ kelen ye garisɛgɛtigiya olu tɛ kelen ye i y'o misaliyaw di an ma ka unhun tigɛ unhun

i b'a fɔ a ye k'a ka joro furaburu camanba bɔrɔdɔ k'a fara ɲɔgɔn kan mhm. a k'a tereke n'a bolo ye a kana a kana a a kana tobi mhm. a kana tobi a kana to a ka ja mhm. joro furaburu kɛnɛ a b'a cɔngɔ n'a bolo ye fo ka taa nugu filen kura kɔnɔ a k'i ko a la siɲɛ wolonwula sibikɛ a b'a sɛbɛn ni ala ye si d'a ma yanni ka san yɛlɛma ka na se don min na a ye yiri in ko don min na o don b'a sɔrɔ wari yɛrɛ de b'a kɔnɔ sibikɛ ci cogo t'a kɔ a ti wuli garisɛgɛ ni wari bɛɛ b'o la wa ne ye filɛ ka wari dɔ de di ɔ garisɛgɛ dun

wolonwula o yiri wolonwula n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn garisɛgɛ dɛsɛ adamaden na cogo cogo ma garisɛgɛ dɛsɛla cogo cogo n'i ye yiri wolonwula ɲini min bɛ sinji bɔ n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka to k'a tobi ka to k'i ko ka to ka to ka dɔ min ne ye dɔnnibaga min ne jɛra ka convocation da dɔ ma non non siri ka tɛ wuli non sefika a tɛ wuli ci cogo t'a la ne bɛ ka nin fɛ yen dɔnnikɛla min bɛ nin yiri wolonwula kɛ mali la ne t'a da dɔn dɛ nin di min ka daga kɔnɔ a man ca dɛ dɔw bɛ to ka nsɔɲɛ de bɔ yen ka nkababilen kɛ k'o remplacer donc yiri wolonwula min bɛ yen nɔ yiri wolonwula min bɛ sinji bɔ n'i maa maa nɔ la la

sɛsɛsɛbila ani wolonwula fu ani kɛlɛ tan wɔɔrɔ tan wɔɔrɔ walima susansɛ z sɛ sɛ walima ni yɔrɔ bɛ susan katɔ kato2si2sɛn2sɛn bi wolonwula ani naani bi seeki ani wɔɔrɔ mugan duuru mugan duuru walima soixante-quatorze quatre-vingt-six vingt-cinq vingt-cinq nin nimɔrɔ fɛn fɛn n'a y'a ta a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni ala ka jɛ ye hali bi arajo ye patriote aw sɔrɔ na o ko arajo mandi la bi segin ni segin tɔmi kelen emisiyɔn in na an ni mɔgɔ min ɲɔgɔn fɛ o de ye porofesɛri gawusu ka berete labi an bɛ ka kuma fɛn fɔlɔ min kan bi o yiri sotu an bɔra bana la fɛn min ye garisɛgɛ ye an bɛ o de kɔnɔna la Eh, ɲali min n'an b'o sɛmɛ professeur la Marakaw ko sisan ko harijigɛ. harijigɛ Awɔ. Eh, ne ta ye min ye larabi Naamu. maa min tun ye se sɔrɔ Ɔhɔ. i binna bɛɛ ko danga b'i kɔ i yɛrɛ taara i bɛ wuli cogo min na i tun bɛ cogo kɔrɔ min na ka bila sanfɛ o- o- o- o- o sa- o cogo kelen- o sanfɛ ka bɛɛ dan la mɔgɔ bɛ d kɔnɔ bɛ d kɔnɔ cogo di yiri minnu bɛ yen n'u bɛ den kɛ n'u den da n'u den tɛ falen olu de b'o kɛ yiri minnu bɛ yen n'u bɛ den kɛ n'u den da n'u den tɛ falen olu yɛrɛ bɛ falen denw min u den tɛ falen yiri de b'a kɛ olu de bɛ mɔgɔ bɛn ne la ye b'o d'i ma sa b'a d'i ma yiri fila sa a ka teri kojugu kojugu ne bɛ se in kala ka maa ma min n'i y'a kɛ n'i y'aaleya maa min ɲɔgɔn ɲini ka sira tu tigɛ a tugu ci cogo t'a la o de ye jun ni baro ye Jun ani baro jun bɛ den kɛ mɛ n'i ye jun den dan a tɛ falen baro bɛ den kɛ n'i ye baro den dan a tɛ falen olu tɛ falen i bɛ jun de ɲini kuru naani ka baro ɲini kuru saba ka fara ɲɔgɔn kan k'a tobi fo ka taa mɔ kosɛbɛ bagan min sa i b'o kolo kun bila a daga kɔnɔ bɛɛ ko i tɛ kɛ min i bɛ ko i bɛ n'o tɛ jigin o ɲɛ bo ɲɛ tu olu tuma min na bɛɛ ko k'i ka wari banna o b'a sɔrɔ i bɛ yen sani mɔgɔ tɛ nin kɛ ka jigin kuwa n'i y'a kɛ k'i to cogo min na n'i ye nin kɛ k'i to cogo a bɛ komi mɔgɔ mɔgɔ minnu b'u ko son dɔrɔn na n'i ko son yɔrɔ n'i ko son dɔrɔn k'i to cogo min i bɛ sa i b'i yɛlɛ de i tɛ jigin bilen son dɔrɔn kelen kelen kɔni n'i ye son dɔrɔn kɛ k'i ko fo ka taa saya si ma i bɛ cogo i bɛ to ten n'i ma yɛlɛ i tɛ jigin i tɛ jigin non non c'est à dire komi jɛ duuru salen i ka bɔlɔ la kuwa Dɔ ye ɲininkali dɔ kɛ n na n b'o k'i la fɔlɔ ka sɔrɔ ka na n ka laɲini na o ye ko bara min ma da yɛlɛ ani bara min da yɛlɛla olu bɛ mun ɲɛ n'o bara da yɛlɛbali bara da yɛlɛbali bɛ kɛ ka denko baara de kɛ kuwa muso minnu bɛ den wolo u ma deli ka kɔnɔta u ma kɔnɔta k'a cɛn ka yɛrɛ fiyewu n'i ye bara datugulen sɔrɔ ten bara datugulen n'i y'a sɔrɔ a b'o de ko k'a ji kɛ muso den wolobali kɔnɔ a bɛ komi n'a fɔ den min fana tiɲɛna n'a kɛra so bɛ a bɛ dɔrɔgu ni fɛn ta bara dayɛlɛlen sɔnni a fu ka bɔ a kɔnɔ a dayɛlɛ a bɛ ji k'a kɔnɔ n'i y'a ji siyɛn ka sɔrɔ bara nugu ma bɔ a kɔnɔ n'i y'a ji kɛ mɔgɔ kɔnɔ ka jogo jogo tɔ a b'a bila Berete nin diyara n ye n hakili la a tigi y'a ka jaabi sɔrɔ a tigi ye n dɔgɔya kosɛbɛ ko an tɛ dɔ ye tan yan k'an tɛ jaabi di k'an tɛ berete ɲininka ko ɲɛna kosɛbɛ kosɛbɛ donc a ye nin question poser kunna n fana y'a a ka question poser a tɛ y'a yɛrɛ kɔfɛmɔgɔ dɔ don donc fɛn min ye berete an bɛ na Dengani ye mun de ye Berete? O dengani ye dɔnni kabakoman ye. N b'a fɛ i k'a dɔnni bɛɛ fɔ. Aa d'accord. I delila k'a fɔ n ye ko ko danfara dɔ ye ni cɛmanninw cɛ. Tiɲɛ don. Nka a bɛ mun ɲɛ? Dengani yɛrɛ bɛ mun ɲɛ? Ne ka faamuya la hakili ma miiri mana min ye denga b'o de dilan. Unhun. Ni adamaden réfléchila ka min min y'a hakili la denga b'o de dilan. A bɛ komi ni so jɛ duuru bɛ mɔgɔ min ka da la. so dɔ de bɛ yen o de ye sovali ye min valeur ka bon ni so bɛɛ ye ale de ye sovali ye tere tɛ sovali min na so min bɛ yen n'a sen naani jɛlen don k'a ten jɛ o ye so terentan de ye tere t'ale la dɛ sirikɛ tere bɛ so bɛɛ la so nin ka ɲi nin man ɲi o t'ale la dɛ alahakuba ka se naani cɛ ka den cɛ ala kira ka soba fa la min y'i sɔn kelen na ee ala filɛ sa i ni n tɛ kuma nin kɔfɛ ka sɔrɔ n ma jɛ duuru d'i ma alahakuba alahakuba sirikɛ n bɛ jɛ duuru d'i ma i b'a siri ka so diferansi bɛ don i ni cɛmanninw cɛ fo alikiyama jɔ don ni ne ye jɛ duuru d'i ma diferansi bɛ don yɔrɔ diferansi bɛ yɛrɛ bɛ ne yɛrɛ ni cɛmanninw cɛ

Dingɛ kelen ka na jɔ dɔrɔn ka dingɛ kelen kɛ mi ni waati di ka na dingɛ dɔrɔn kɛ nafolo parce dingɛ nasi t'a la sɛbɛn t'a la nasi tɛ d'i ma sɛbɛn tɛ d'i ma fura tɛ d'i ma ka ko fura tɛ d'i ma ka mun sɛbɛn tɛ d'i ma ka bilen ka na sigi dingɛ dɔ kunna dɔrɔn ka kuma dɔrɔn ka wuli k'i kɔ don dɔn kabako dɔnniba don berete kabako dɔnniba don berete janosigi kɔfɛ ne yɛrɛ bɛ kabako an ka dɔnni minnu la dingɛ b'a la mais ne yɛrɛ bɛ kabako an yɛrɛ ka dɔnni minnu o de ye janosigi maintenant kana perese sigi n nana sa alhamdulilayi ɛɛ i kana perese ma n y'a fɔ n'an ka émission fɛn o fɛn sigira mɔgɔw b'u ta sɔrɔ a la ni ala sɔnna amadu gindo n delila k'a fɔ nin kɛnɛ kelen kan ye dingɛnin min filɛ nin ne yɛrɛ balima kun bɛ ɲini ka taa kaso a don wula ye ne sɔrɔ yen a ma k'i ɲɛna procureur y'i kali commissaire y'i kali k'a bɛ tile kelen kɔnɔ ne ye siɲɛ wolonfila kɛ procureur bara laban naani min na ne bɛna taa ne ye n dɔgɔkɛ dogo di a kana ye ni minɛni bɛ kɛ n yɛrɛ ka minɛ a don ne taara la ni a b'i den de fɛ yen n ko a ma n ko n dɔgɔkɛ ye porobilɛmi sɔrɔ sa sa sa sa sa i bɛ se ka mun kɛ a ko an bɛ dingɛnin kɛ n ko baasi t'a la a ko taa ne bɛnkɛ ne taara so ne dalen tora n ko sɔɔni k'a bɛ na n wele ɛri sera porokirɛri ye n wele ko n ka taa ne wulila ne y'ale wele n ko bama n ko a kɛra cogo di e a ko subahanallahi a ko ɲinana a kulila yɔrɔ la a ko mamadi mamadi a ko ne bɛnkɛ i jɔ sa sa sa sa min'i wele kuma kɛra tan donc k'i b'a essayer ka retarder dɔɔni dɔɔni n'i y'a retarder yanni ne ka tila quoi ni ne tilala n b'i jaabi ne dara ne taara n da so kɔnɔ o yɔrɔ bɛɛ la ne ye weleli kɛ tuguni kɔmisɛri ma ko kɔmisɛri n ko porokirɛri ye ne wele n ko mɛ ko ne yɔrɔ ka jan ko mɛ n bɛna tɛmɛ n bɛ ka na a ko ma baasi tɛ k'a b'a fɔ a ɲɛna dɔn ne ye n dalen to ka bama makɔnɔ sɔɔni sera a ko ne bɛnkɛ k'a bɛ cogo di ne ko ça va a ko u taara dingɛnin kɛ sisan i bɛ se ka wuli i bɛ taa sɔɔni kɔmsɛri ye ne wele ne ye labɛn ka duloki don ka sabara don sen na kɔmsɛri ye wele a ko misiye taara ne ko hɔn ko a porobilɛmu sɔrɔla faramasitigi dɔ de senfɛ a ko faramasitigi ye wele sa k'i ka fura bɛɛ bɛ san a fɛ yen k'a b'i dɔn k'a dalen b'i la ko dɔnki an ka afɛri kilase san suwiti a a kɛra yɛrɛ ɲɛna nin kɛra ne yɛrɛ ɲɛna dingɛ na dɔnki ɛɛ la a b'i den n b'a fɔ mɛ mɔgɔ kelen ka sɔrɔ tɛ sɔrɔ ye komi ne b'a fɔ fɔ cogo min na nin dingɛnin a ka di n ye la ni a b'i di e adu kama ne yɛrɛ kama la ni a b'i kama ɛɛ kalilu o kama mɛ dɔ bɛ yen a tɛ baw la o ye sekuri tan tan fu ci ye a k'a kɛ o kama nin dingɛnin in mɔgɔ caman de bɛ kule a nɔfɛ mɔgɔ b'a fɔ ko n'u taara larabu bɛ miliyɔn f'u ɲɛna n'u taara larabu bɛ miliyɔn naani fɔ miliyɔn duuru f'u ɲɛna a yɛrɛ bɔra k'a fɔ sisan naani alala a b'i den tɛ nin kalo in di anw ma dingɛnin na wa adu miliyɔn ka ca dɛ ka ca a tɛ bɛɛ kun dɛ adu miliyɔn ka ca dɛ adu waa kɛmɛ ka ca dɛ nka y'a fɔ lala ni a b'i den ko n'o k'a k'a kɛ ala kama waa bi duuru nin kalo nin na an bɛ le combien 22 don ni n ma fili an bɛ donna le 23 kɔnɔ k'a daminɛ le 23 la ka taa se le 23 wɛrɛ la ala ni a bɛ den k'a kɛ ala ni ala kira kama a k'a kɛ ala ni ala kira kama k'a ka fɛɛrɛ tigɛ a ka nin kɛ adamadenw ni min taara tɔgɔ sɛbɛn ka na k'a la u ka taa directement u ka taa dingɛnin kɛ i kɛra mali la o dingɛnin i kɛra kɔfɛ o a bɛɛ a ka bɛɛ ka bɛɛ ye nin kalo kelen na waa bi duuru an b'a ɲini a fɛ ala ni kira kama lala ni a bɛ den i bɛ se k'an jaabi wa o ye ala in bɛ tanu a barika bɛ da kosɛbɛ ala b'i tanu a barika bɛ da kosɛbɛ ala bɛ jɔn dɔn ka tɛmɛ a yɛrɛ kan ne la ka kuma dɔ fɔ n bɛ se ka kan ni ala ye se kɛ ne ye a ma kɛ n bɛ n dusukun mɔgɔ ma se ala ka jɔn kɔnɔ ne tɛ mɔgɔ jugu ye n tɛ juguya kɛ mɔgɔ la adamaden ka di ne ye ka se degere ma ni ala yɛrɛ b'a dɔn ko mɔgɔfin ka di ne ye ka se degere ma a tun bɛ se k'a to n dusukun yɛrɛ ka bɔ ka tila mɔgɔ kɔnɔ tellement que ne bɛ adamaden fɛ ne bɛ adamaden fɛ ka se degere la ala de b'a dɔn n tɛ se Arajo kuma ni fɛn ninnu ye ko wɛrɛ de ye mɛ ne yɛrɛ natiri ne yɛrɛ cogoya dacogo ala yɛrɛ fɛ o de ye ne yɛrɛ bɛ hadamaden ɲɔgɔn fɛ fɛn fɛn min n'a hɛrɛ de bɛ se hadamaden ma ne b'o fɛ dɔnku n sɔnna porobulɛmu t'a la mɛ tuzuru a

Fulakɛ ka nimɔrɔ swasantidisɛti swasantidisɛti s swasantidisɛti an ka nimɔrɔ kelen ta a la an k'a kɛ Fuseni ka nimɔrɔ in ye bi wolonwula ani naani bi seegin ani wɔɔrɔ mugan ni duuru mugan ni duuru Ee an bɛ ala fo k'a barika da an fɛn min ye lala a b'i den ye a bɔra ka nin min kɛ nin ye a don a bonyara an ma a diyara an ye kosɛbɛ taa sara sɔrɔ a la dɔnku an b'a fo k'a wale ɲuman dɔn a don tɔn i bɛ nɛgɛjuru sira di an ma i bɛ sɔrɔ k'a laban ni fɛn min ye dani nin ale nɛgɛjuru sira i b'a laban n'o ye insala Ɛɛ su in na mɔgɔ min b'an bolokɔrɔ de porosari gaso kalo berete kalanbu filɛ ni sutiba ni ala ka jɛ kalanbu ni susan kisɛ z sɛ sɛ susan kisɛ z sɛ sɛ bifila ani wolonwula